nditapita kumene ntchito yanga yoyambirira inali kuwauza anthu kuti akuluakulu anthu akutikayikira ndi kafukufuku kuti anthu amkhulupirire lipoti imene tizalemba anthu azayikhulupirire eh, zokambirana zathu zonse zikhale poyera Achabwino. mukukumbukira mulandu wa chisankho unali poyera posachedwapa kunali mulandu ku bwalo lija la okhudza kuti pakhale maukwati amayi okhaokha kapena abambo okhaokha Eh, kunali mawu onena kuti ana sabalika kumva koma chifukwa cha malamulo poti tili mu democracy tonse tinamvera mmene ndiye ndinakapempha kunena kuti zokambirana zathu zikhale eh, live chabwino iwo phiri sizinakomerana Uhu. akanakana Amphamvu committee. komiti inakana unanimous ndiye ndifuna ndikuuze kuti malawi ndi dziko la democracy akati democracy imapanga zinthu kunena kuti chilichonse muzipanga muzipanga poyera chifukwa akakupasani mphamvu mphamvu zongokubwerekani eni ake ndi amalawi kuti commission of inquiry imene anakuza zotheka bwenzi amalawi tonse titakhala pamene pajapo kukhala amene mchapo koma zosatheka ife akanatola anthu awo awo kuti ayimirire amalawi aja mwamwayi ma terms of reference zikalata zotilembera ntchito zidaneneratu kuti imeneyi ikhale public inquiry kusonyeza kuti tikakuitana inuyo a- akatantha kuti tabwerani eh, anthu athe kumva testimony yanu anthu athe kumva umboni wanu ndiye kuti tikanayenda limodzi ndi amalawi Chabwino. Eh, koma sikuti zimene mutayankhule zonse zikhala zinazo mukakhalanso commission timayeneka tipitenso kumbali kumaona kuti wamkulu uja apa anatere apa anatere mwina apa anatere so ah, panalibe chifukwa choyenera kuti tiganize kuti zimene tikambirana kubisa tizibisira ndani Ah, ndisanayankhe funso limeneli ndimafuna ndikonze kunena kuti ah, anandiimbira foni amfumu aku nkhata bay kunena kuti malo aja pa nthungwa pamene panagwera ndege ija si ku mzimba Oho. ndiye akunena kuti choyambirira tikonze ndi chimenecho kuti malo amene aja ndi boma la nkhata bay o si ku mzimba Eh, iwo amadabwa amfumu kuti "Ah, mdziko muno muli anthu amaphunziro awo anthu anaphunzira zosiyanasiyana chifukwa chani kukakamira kuti ndege ija pa nthungwa ndi ku mzimba pamene ndi ku nkhata bay so kumene kujako si ku mzimba ndi ku nkhata bay nkhalango yomwe ija ya chikangawa akati kuti ili koma zili mmabuku a malawi kuti eh, panalembedwa mzimba ana- anafotokoza bwino kwambiri iwowo kuti akudabwa kuti ngati dziko tikusokoneza dala mbiri ndifuna tiyambire pamenepo ndiye ndiyankhe funso lanu ndinali odabwa kunena kuti andisankha chabwino chifukwa chonena kuti kuchokera pansi pa mtima E, munthu umachita zinthu pena umakhalako mchiyembekezo koma mmene ndimakakamiza kunena kuti tikhale ndi komiti yoti ifufuze ndinalibe olo ndi lingaliro limodzi lomwe sindinaloteko ndikuganiza kunena kuti akhonza kundisankha choncho ndinali odabwa kuti chiganizo chimenechi chinapangidwa Chama. Now, uh, chiganizo chimenechi chisanabwere uh, kugulu uh, isanatuluke uh, chikalata chomwe mtsogoleri wa dziko lino adatulutsa were you consulted uh, privately kuti iyayi a Namiwa tikufuna tikupatseni zakuti zakuti muvomera mukana Ah, mundilole ndisayankhepo kanthu pamenepo Eh, chifukwa nzosafunikira kuti tizikambirana zimenezo sinanga amalawi amafuna atadziwa kuti ayi uh, mwinatu mudavomera Eh, ngati ndinapita kokalumbira ndekuti ndinavomera fa ndinapangisanso msonkhano ndinapangisanso msonkhano wa atolankhani nkunena kuti andisankha koma sindimayembekeza kuti akhoza kutisankha ndiyeno ah, ndinali ndi malingaliro kunena kuti ife ndi amene tinayima kumanena kuti tikufuna commission of inquiry Yeah. commission of inquiry imene ikhale independent komanso credible ndiye ah, kaya mwamwayi kaya mwasoka atisankha ndiye ndikanayima nkukana anthu bweza mwanena kuti aa kwenikweni nkuti ndiye titani fa mumafuna kuti komitiyo ikhale kuti anthu ayikhulupirire ndiye ndifake napangisa msonkhano wa atolankhani nawauza amalawi kunena kuti ndavomera ndikupita kumeneko ndifuna ndikhale maso anu mafunso onse amene muli nawo ah, kuchokera pa 10 mm. uh, june 2024 mm. kwa Nthungwa ku Chikangawa kuja eh, kuzafika mafunso ena amene anabwera mu ripoti lija la akatswiri a ku german mafunso amene ali opanda mayankho ineyo ndiwanyamula ndipita nawo and ndinawalonjeza amalawi kuti maso anu mu commission of inquiry ndikhala ndine ndifake ndinavomera Eh.
now in the structure ya mmene adasankhira mtsogoleri wa dziko now as seated uh, mudaona kuti the credibility and the transparency you were looking for uh, in commission imeneyo pali mwambi amanena kuti ali dere nkulinga mm. utayenda naye mm. munthu sungangozuka nkwaonako ah, akatandawo mm. amenewatu ndi sizinamtole ayi koma ufunika kuti uyende nawo eh, masiku awiri atatu ndiye umaziwa kuti ah, nzangayutu ngokonda kutola tola now tikukamba zakuti patatha masiku awiri inu chilumbirireni ah, ngati mmodzi mwa mamembala a mkomishoni imeneyi mudatula pansi udindo mudatula chifukwa chani Ah, ndinanena ndipo ndibwereze pano kunena kuti commission of inquiry imene ija eni ake ndi amalawi oho commission of inquiry imene ija ndalama zake za misonkho ya amalawi ina kuisa ntchito kumene anthu amene amene ndi amalawi chimene afuna kuchita ndiona kuti afuna apereke mayankho pa zinthu zosamwisa zimene zinachitika mdziko muno nkhani ngati imene inachitika poyamba eh, nkhani ina yayikulirako ngati imene idachitika mu 1983 nthawi imeneyo imalamulira ndi malawi congress party kunamwalira nduna zitatu ku mwanza komanso phungu mmodzi ndeno uh, patapita zaka 40 chakuti ndiye mwazachitikanso nkhani yayikulu kwambiri kunena kuti uh, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko komanso mayi wakale wa fuko kuphatikizapo service men and women ah, phiri kuti tu dziko liphunzitse msilikali akayambe kuulusa ndege ngati zokuti anti flora anali pilot woyambirira sindikukhulupirira kuti tinayenso wina wachizimayi so akanakhala kuti mu ndege mmene muja mwina munangokhala vice president okha inali nkhani ndithu akanakhala kuti mu ndege mmene munali ah, ah, mayi wakale wa fuko ah, patricia shanil dzimbiri inali nkhani olo akanakhala kuti munali asilikali okha inali nkhani olo akanakhala kuti munali apolisi okha inali nkhani kwina kulikonse pa dziko lonse lapansi pano ndege ikangogwa pamafunikira pompo commission of inquiry koyambirira eni ake a ndege amapanga kafukufuku kenako dziko fati zimene amapangira amafuna kuti aone kuti chinachitika ndi chani kuti kuti ngozi zimenezi tizipewe titani Eh, choncho inali nkhani yofunikira kwambiri yokhuza amalawi Chabwino. ndiyeno ah, ndinaona kale kuti mafunso ali nawo ndi amalawi so atisankha anthu ayamba kuyankhula amayang'ana mayina aja namapereka maganizo awo Ah, ndinaganiza kuti chinthu chofunikira kuchita chonena kuti popeza anthu akuyikayikira komiti kuti ayikhulupirire Eh, pa chingerezi zimamveka bwino amanena kuti do the right and shame the devil Achabe. anthu amakuloza chala iwe mukufuna kukachita zoona kuti anthu akachite manyazi ndiye njira yomuchitisa satana manyazi amene amadandaula kuti anthu ali apawa ndi okayikisa nditapita kumene ntchito yanga yoyambirira inali kuwauza anthu kuti akuluakulu anthu akutikayikira ndiye kafukufuku kuti anthu amkhulupirire ndipo zimene talemba anthu azazikhulupirire zokambirana zathu zonse zikhale poyera mukumbukira ni mulandu wa chisankho mm-hmm. unali poyera mm-hmm. posachedwapa unali mulandu ku bwalo la ukhoza kukulu pa nkhani ya maukwati a amayi okhaokha kapena abambo okhaokha mm-hmm. eh, kunali mawu ena akuti ana asabalika kumva kuma chifukwa cha malamulo foti mu democracy tonse tinamvera ndiye ndinakapempha kunena kuti zokambirana zathu zikhale eh, live chabwino iwo phiri sizinakomeratu anakana ndiye committee inakana unanimous ndiye ndifuna ndikuuze kuti malawi ndi dziko la democracy akati democracy imapanga zinthu kunena kuti chilichonse mzimu muzipanga muzipanga poyera chifukwa akakupasani mphamvu mphamvu zokubwerekani eni ake ndi amalawi kuti commission of inquiry imene kuti zinali zotheka bweza amalawi tonse titakhala amene pachapa kukhala amene mchapa koma zosatheka ndiye anakatola anthu awo awo kuti ayimirire amalawi aja mwamwayi ma terms of reference zikalata zotilembera ntchito zidaneneratu kuti imene ikhale public inquiry kusonyeza kuti tikakuitana in- inuyo a- akuti anthu kuti tabwerani eh, anthu athe kumva testimony yanu anthu athe- athe kumva umboni wanu ndiye kuti tikanayenda limodzi ndi amalawi Acha. Eh, koma sikuti zimene mutayankhule zonse zikhala zinazo mukakhalanso commission mumayeneka mupiteso kumbali mukaona kuti mwamkulu uja apa natele apa natele mwina apa nateleso Ah, panalibe chifukwa choyenera kuti tiganize kuti zimene tikambirana pobisa tizibisira ndani kuti zimene tikubisa nzotani popeza kuti pakuthapa zonse tifuna kuti tiyankhe mafunso a malawi amene ali ndi mafunso a malawi amene ali ayini ake a ndalama za commission of inquiry ndiye ndikuwuzeni kuti munthune ine ntchito yanga nkuonesesa kuti pamene pali mdima tizibweresako kuwala nchake anthu amene opanga za mumdima amadana ndi a Namiwa amadana ndi CDEDI eh? eh, ndiye tinanena kuti ngati sizitheka kuti tikhale live palibe chifukwa choti ife tikakhale mu komiti imeneyi Ah, tu- ineyo ndi munthu amene sindimapanga zinthu zosusana ndi ndi, eh, conscious conscious yanga ndi yamoyo ndikamanama ndikamamuuza munthu boza ndima- ndima- ndi- mtima umandiuza kuti a Namiwa mukunamiranji sindine mngelo ayi koma ngati dziko nkhani yayikulu ngati imene ija komanso kuphatikiza pamenepo akubanja adapempha kunena kuti tikwathokoza a Chakwera akhazikisa commission of inquiry koma ife tikupempha kuti zokambirana zikhale poyera nde lamuloso la commission of- commissioners of inquiry act imanena poyera kunena kuti mamembala mukakumana mukambirane kuti kuti mufuna zokambiranazo zikhale poyera kapena mobisa ndiye pa nkhani iyi nkhani imene yakulira muja ndimaganiza kuti njira yabwino popeza anthu akuyikayikira komiti ija akutikayikira njira yabwino kuti tipange zonse poyera zitakanika zimenezo panalibe zoti ndikhale mmenemo Eh, anthu amene mudachita kutsatirawo mukomitimo eh, kuti zochitikazo zikhale poyera pokana amati chani amapereka zifukwa zoti chani sikuti ndinapanga kutsatira koma ndinabweresa ngati motion Ngati ganizo. ehe kunena kuti kuti tipitirire tipange chonchi chonchi ndiye mukandifusa kuti pokana amati chani eh, mu commission ndatulukamo koma komishoniyo ili ndi woyankhulira Oho. inuyo ntchito yanu ngati mtolankhani mutenge telefoni Sinanga akumana ndi- Akugwirira- akugwirira ntchito ya malawi akugwirira ntchito ya malawi Eh, komanso mdziko muno tili ndi lamulo la access to information kuti nzika zili ndi ufulu odziwa kuti anthu akambirana zotani ndiye mwafunse kunena kuti a Namiwa kunena kuti adapempha kunena kuti zokambirana zikhale poyera musabise kanthu ndiye mudakana ndiye mudayankha kuti chani chifukwa ndikatere ndikhala ngati kuti ndazipasanso uneneri kumayankhulira komishoni imene ndidachokako pano ndilibe gawo lina lilonse loyankhulira komishoni koma ndipereka maganizo anga amene mudapereka ganizolo mukadaliphwanyirapo pang'ono kuti tidziwe ayi ndithu eh, imene ndi ntchito yanu oho ndithu chabwino Eh, kupitirira do you suspect kuti um, uh, kuletsa kumene kudachitikako uh, kuti zinthu zisabwere poyera there is a foul play mwina akubisa china chake anthu ena ake Ah, anthu amakonda kunena kuti ah, experience is the best teacher Ah, history imatithandiza kuti tikonze zinthu za kusogolo tikamayang'ana mbuyo imatipasa uh, prediction history imapanga predict the future kunena kuti eh, siku lakuti ili ndi chitapanga zidatere ineyo kupanga zimene zinthu zoyambira ndimafuna kuti we should bring trust and confidence in what we are doing chifukwa chonena kuti tinanyamuka on a weak link chifukwa chonena kuti anthu anatipanga dismiss from the word go eh, then ndinkafuna kuti tibwerese confidence and trust kuti kuti pakutha pa zonse ripoti lija anthu azalilandire chifukwa nkhani imene chatuphiri yabweresa mafunso ochuluka kwambiri so pamafuna kuti papangidwe china chake chapaderadera chonena kuti chonena kuti ah, mayankho a mafunso amene aja ayankhidwe um, chinthu china chonena kuti takhala panopa dr chakwera ali ndi mbiri yokonda kukhalira malipoti amene zimene zapezeka sizikuwakomera Ah, amafuna azikhala ngati ali pamwamba pa lamulo Oho. Eh, chifukwa chonena kuti iwo aja akugwira ntchito ya amalawi tachita kuwasankha timalipira aswali pa ntchito koma nthawi zina amafuna azikhala ngati kuti is doing us a favor dr chakwera is not doing this great republic a favor in fact it is us that is doing a favor because we pay uh, for his travels, we pay for his food, we pay for his clothes, we pay for even his endless tro- uh, global trotting, we pay for everything. Timali dr chakwera tinalemba ntchito. Anaji amachita tu kugwada, chonde chonde ndine mbusa, zapanga zakuti mundilembe ntchito, kuzungulira, titawalemba ntchito. Ndiye panopa anayamba kuzikuzano, afuna azikhala ngati ali pamwamba pa lamulo. Nde ripoti lililonse limene amapanga, losagwirizana ndi achakwera amalikhalira. mukukumbukira inu adakhazikitsa komiti ya amalawi onena kuti anthu sangawakayikire timati eminent malawians amene ankaitsogolera ndi malemu dr saulos klaus chilima Eh, munali anthu amayina awo anthu oti ukangowaona ku malawi mwazo kuti apo pagona mmalawi adawapasa 90 days kunena kuti tifuna tisinthenso kagwiridwe ka ntchito ka public service Eh, mu civil service ndikupasa 90 days koma timu imeneja thanks to biyeni biyeni anali munthu ogwira ntchito anali ozipereka ntchito ija anayigwira in 75 days report anakapereka kuzafika lero ndikunena pano achakwera alikhalira ndi amene ankabwera amene kuli kale report lina lonena kuti kodi abale athu akhungu lachialubino chomachitika ndi chani anthu ankafuna amve kunakhazikitsidwa commission of inquiry anafufuza report achakwera analikhalira nde ndinkanena kuti ifeyo eh, ripoti ili sitikuziwa fa tikalemba zimene achakwera sakugwirizana nazo salola kuti lituluke nde amalawi azabwera azatiukira nde malawi asatiukire what we do is tiyeni timvere limodzi ndi amalawi kuti ka lipoti pamakakhala aziziwa kuti amalawi kuti wakuti anatere wakuti anatere wakuti anatere tinkafuna kuti pakutha pa matestimonies aja tikhale kuti ife tazipanga insulate eh tatili pambali yako koma amalawi mayankho ali nawo akuziwa kuti uyu anatere uyu anatere uyu anatere amene akunena zoona ndi uyu uyu akunama fa amalawi si anthu opusa amalawi ndi anthu ofasa amangolemekeza malamulo koma timatenga timatengera pa mgong'o kumatenga ngati anthu opusa yeah so eh, ndisayankhulire za komiti eh, izo ndinachokako koma koma chiganizo chimene tinachipanga because ineyo ndi sapota wamkulu wa transparency and accountability eh, komanso dziko lino lili ndi malamulo for example lamulo la commission of uh, inquiry limene limanena kuti ma ma inquiry ngati amene aja akhoza kuchitika poyera Now, now, do you have confidence uh, in, in, in the commission of inquiry? after resigning pano pa lero kuti ndipereke maganizo anga azioneka kuti ndikuyankhula ifa kuti ndachokapo ndiye ndanena kale kuti amalawi siwopusa amalawi amadziwa chimene akufuna amati amalawi ali masomphenya timati ma aspirations and goals amalawi so amadziwa anthu amene akuwasokoneza anthu amene akuwachedwesa amadziwa ndiye mundilole ndisayankhe funso limene fa ndikayankha eh, ndikhala ngati kuti ndikuyankha kuti anthu akudziwa kuti akuyankhulira chifukwa cha izi

do, do you have confidence in, in, in the commission of inquiry funso labwino kwambiri nyumba ili ndi zitseko ziwiri zoti munthu akhoza kulowera nkutulukira nde akapeza kuti munthu wina akutulukira pa windo bwanji pamenepo oho mungaone pakhala nkhani kene nyumba nyumba nyumba ili ndi zitseko ndithu ziwiri zabwinobwino koma apeza kuti munthu akulowera pa windo kapena kutulukira pa windo zodabwitsa akanakhala kunena kuti lamulo sililola kunena kuti commission of inquiry izichitika poyera mm. bwezi nkuti nkhani satero eh? koma lamulo lilipo komanso terms of reference alipo mm. ndiye pamenepo amalawi azidabwa kuti aa ah, ah, munthu ndithu chiseko icho akuchiona ndifa chani akulowera pa windo kapena chiseko akuchiona kumwendo koma kutulukira pa windo ifa chani mm. now mukadakonda kukadachitika chani kumene kuku eh, kuti zinthu zi- malamulo mmene amanenera komanso ma terms of reference komanso siku limene chabe titangolumbira kumene achakwera adayankhula ndikuziwa kuti samayankhula ndi mtima onse Oho. Eh, tikuwaziwa achakwera A- amafuna azikhala ngati munthu wabwino ndi mfarisi is a hypocrite a very good example of hy- hypocrite ndi achakwera Oho. adanena titangolumbira kumene kuti ndifuna kafukufuku amene mpange poyera komanso wina aliyense mumuyitane ife tinanena kuti good Eh, ndidayankhulanso pakanema ya boma ndikunena kuti anena bwino achakwera ngati amayankhula eh, mongoyankhula ife sangatinamize sanganamize dziko and tisamalole kunamizidwa amalawi ndiye kumene kuja ku inquiry azayitanidwe munthu oyamba ndiye wachi adauza dziko nena kuti ndege ija idabwezedwa ku mzuzu adauza naye akapite kumene kuti chachiwiri eh, chifukwa chani amafuna kuti azipasidwa mauthenga okhuza ndege ija 4 hours iliyonse pamene chikhalirecho amaziwa kuti mundege muja eh, munali mafuta a 2 hours amafuna chani chifukwa chani zinatenga mpaka na usiku kuti akalengeze za ndege ija apa apa ndege ija itagwa 10 koloko kuzafika ma 11 koloko usiku pamachitika zimachitika ndi chani chifukwa chani anthu okasaka ndege ija adauzidwa kuti tisiye tikapitirize mawa chifukwa chani mkulu wa nkhondo a paul valentino phiri mpakana pano akugwirabe ntchito Oho. chifukwa chani amoses kunkuyu mpakana pano akugwirabe ntchito chifukwa chani adaudu sulemani mpakana pano akugwirabe ntchito Ah, chifukwa chani ah, richard chimwendo banda pa kanema wa times adanena kuti ankafuna kukwera ndege imeneyi chifukwa anthu amadabwa kuti ndege umu chifukwa chani munakhala a utm okhaokha Oho, pamene kumene amapita kuja kunali function ya boma kunalibe anthu ena chifukwa chani ndi times television anena kuti a richard chimwendo banda ankafuna kuti akwere nawo ah, ndege imeneyi koma adauzidwa kuti yazaza ndani amene adawuza kuti ndege ija yazaza so eh, zimenezizi ndinkafuna kuti tizimvere limodzi komanso tizionere limodzi pamalo pamene panagwera ndege paja panali tower eh, mafoni a anthu aja analowedwa kusonyeza kuti tower imeneyi imatulusa signal n'chifukwa chani ah, ma- macra idakhazikisa toll free line kapena hotline kuti tiyimbe tikaone ndege pamene pamene pajapo panali tower kodi mlonda amene amayang'anira pamene pajapo ali kuti chifukwa chani kumene kuja kuchitikire ah, ngozi imeneyi anthu akumene kuja sanapasidwe danga kuti afotokoze zimene adaona kumene kuja so mafunso alipo koma oyambirira kuyitanidwa akhale ah, ah, ah, ah, a president a dziko lino dr lazarus chakwera achiwiri a paul valentino Bo- ah, phiri eh, mkulu wa nkhondo Ah, moses kunkuyu nduna yofalisa nkhani ananamiza dziko ayitanidwe mm. adaudi suleman ayitanidwe kumene kuja komanso a richard chimwendo banda ayitanidwe now uh,
mmene mudachoka uh, mu commission of inquiry imeneyi mukuona kuti mudachita chiganizo cha nzeru uh, are you not regretting kuti you could have served malawians better uh, had it been kuti mudakhala ku commission of inquiry commission amanena kuti imapanga collective responsibility mwachitsanzo ndinabweretsa nkhani yonena kuti zokambirana zikhale poyera anthu anakana bweza kuti komiti yakana pamene chikhalirecho ine ndinkafuna izi ndiye ndanena kale kuti sindimakonda kutsutsana ndi chikumbumtima changa i've got a live conscience komanso munthu ndimakhulupirira kupanga zoye poyera ndiye democracy imeneyo kuteroko before uh, 14 june 1993 kumalawi kuno ankapanga zobisa ifake ndege eh, ndosati ndege ngozi inachitika ku mwanza ichi zidatengera 12 years later a bakili muluzi ndipo tikuthokozeni a bakili muluzi kukhazikitsa commission of inquiry kuti adziwe kuti chachitika chani ku mwanza ndiyeno pazikhala kusiyana eh, ulamuliro wa mdima ndi ulamuliro wa demokrasi ndiye ndanena kale kuti pamene pali khomo umafunika utulukire pa khomo sungatulukire pa window so malamulo alipo ndiye singapange regret i did what is

to act against conscience is unclean and unholy mm -hmm. eh, so ineyo ndi mkatolika munthune ndimapemphera eh, koma sine mngelo ya ndine ndimamisungi ne munthu wabwino ya koma eh, pali ma values ena umadziwa kuti icho zitavuta maka ine singapange ndiyeno pamene malamulo amatipasa danga kuti amalawi amve maumboni apeze mafu- amayankho pa mafunso awo e, tisagwiritse ntchito ziganizo zathu mm-hmm. e, kuwamana amalawi mwayi umenewo mm. ine gulu ngati imeneyo singakhale nawo chifukwa chimenecho sindingapange regret and it is well with my heart chabwino uh, now nkhani imene uh, amalawi akukamba kunjaku njakuti uh, inu ngati mmodzi mwa anthu amene adakakamiza a chakwera kuti akhazikitse commission of inquiry uh, kukusankhani uh, mwachita resign Uh, malawians kunjako aku- akumvetseni bwanji akumvetseni bwanji mungafotokozere bwanji anthu amene tikukamba pano ali mu nthalire uh, sakuzimvetsa bwinobwino kuti ayi uh, nkhani ya account- ya accountability ya transparency uh, kuti imayenda motani mungafotokozere bwanji kuti akumvetseni mchichewa chomveka bwino kuti uh, akamakhala kunjako aziti a namiwa adasiyadi uh, mpando mu commission of inquiry muja chifukwa cha izi
kandimverere anakanena za mmaluwa kutokera kuti ndikunong'onezeni apa wina akamuuze uyo wina akamuuze uyo uthenga umene wachoka apa umakhala kuti wakasintha amati distorted mukuzidziwa inu munapanga communication Chabwino. Eh? ndiye nkhani yabwino ndonena kuti mwayi ulipo pa terms of reference akunena kuti tiyitane mboni zija amene ali mauthenga aja abwere ngati mmene tikuyankhulira pano aliyense azimva eh? kapena ayi eh? eh, kati jambula kati atati abisa nkhope ya nkhwanja ndiye ena akhale akati kuti iyayi tizikangowauza anthu aja chimene anthu akachikhulupirire ndi chiti ndiye kuti ndinachoka mmene muja chifukwa kandimverere adakanena za mmaluwa sindimafuna amalawi kuti atenge za mmaluwa komanso panali mwayi wonena kuti achakwera amakuti akukhalira maripoti ndikanakhoza kugwira ntchito ija bwino ntchito yabwino kwambiri amalawi osatani osayiwerenga lilipo kale lipoti limene anapanga malemu saulos chilima lilipo nkhani ya abale athu ama- aja albino lipoti limene sinawerengedwe ndiye tinkafuna kuti tikamagwira ntchito yathu ija tiyendere limodzi inu ndi ife tizimvera pompo ngati mmene unali mlandu wa chisankho ngati unali mlandu uja umakwata amayi okhaokha kapena abambo okhaokha sitimafuna kuti pakhale zokayikirana ndiye patabwera maganizo oti tisabwere poyera naona kuti tizikayikirana ndiye ine sindimakonda zobisa ndifake ndatulukako kukhala kwanga kumeneko sikumatanthauza kanthu chifukwa chonena kuti tizikachita kuwauza anthu kuti ukuti matere matere pamene mwayi unalipo si zoona ndifake ndapereka chitsanzo chonena kuti pamene pali mwayi wa pakhomo muyenera mutulukire pakhomo sungakatulukire pa windo kapena pamene pali mwayi wa pakhomo sungakalowere pa windo chabwino uh, ofesi ya mtsogoleri wa dziko uh, komanso nduna ikuti sikudziwa kuti inu mudachita resign uh, ku commission of inquiry mutipo bwanji mundilole ndisakomese zinthu zopepera ndi yankho langa mufuna kutanthauzanji mukatero mundilole kuti ndicho chifukwa mwatikulungirira mpakanema pa mundilole kuti ndisakomese zinthu zopanda mchere ndi ndemanga yanga oho kutanthauza kuti zomwe akukamba a ofisizo nzopanda mchere ndikuti mundilole ndisakomese zinthu zopanda pache ndi ndemanga yanga
chabwino tikupitirira uh, uh, nkhani yonse ya kugwa kwa ndege ku chikangawa uh, mmene zidakhalira ndi mmene tidamvera inu ngati bungwe la cdedi uh, mukukhulupirira kuti there was something uh, uh, maybe that ignited the uh, uh, crash of the plane ku chikangawa
limenelo ndi funso limene amalawi akuyembekezera kuti eh, amve ku commission of inquiry ife timafuna kuti zimenezo timvere limodzi zisachokere kwa munthu wina ehe kuphatikiza zonena kuti kodi eh, black box ili kuti kodi ndifa chani anthu amene amakasaka ah, amene aja amapita search party eh, kunalibe kunalibe achipatala kodi ndifa chani search party ija inapangidwa suspend ndifa chani mpaka na lero dr lazarus chakwera sanafikepo kumalo paja nduna zawo sizinafikepo nthawi imene imachitika ngozi imeneja anthu anali kumaliro ah, ku nkhata bay amalemu ralph kasambara nduna zinali kumene kuja kuphatikizapo nduna ya polisi nduna ya chitetezo cha mdziko kwa anduna a richard chimwendo banda anali kumene chifukwa chani anthu onse a malawi congress party mpaka na lero sanafikepo kumalo pamene paja tikuyankhula pano kwa ah, zidutswa za ndege zija zinachosedwapo kodi adazipitisa kuti adazichotsa pamene paja chifukwa chani Eh, eh, anthu amafuna kuti mete apiteko akazaleko maluwa kuzafika lerolo mpaka napanopa sakulola anthu kupitako eh, ndifa chani eh, kulinso ripoti limene anapanga amalawi uh, defense force kodi ripoti limene ndifa chani a Chakwera akulibisa Uhu. ripoti limene anapanga aviation lili kuti kodi kuzafika lerolo uh, mabanja anakhuzidwa aja kupatula kwa malemu chilima kodi mabanja ena aja ngati dziko asamaliridwa motani Achakwera. kodi nkhani ya chipepeso ikuyenda bwanji mukuziwa kuti mabanja ena aja akuthamangitsidwa nyumba zimene amakhala fa ena aja anali apolisi ena aja anali asilikali kodi ana amene aja kodi azimayi amasiye aja tikuwasamalira bwanji Pa- pali zinthu zambiri zimene boma ili silifuna eh, silifuna kuti eh, lichitepo zinthu molongosoka Achakwera.
now uh, posachedwa apa mwatulutsa chikalata chomwe mukufuna uh, bungwe la MEC litayimitsa kaye kalembera wa masankho uh, phase yachiwiri yomwe imayembekezeka kuyamba posachedwa apa uh, nchifukwa chani mukufuna bungwe li- litayimitsa mukapita mukakaona gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino mukapeza kunena kuti mphamvu eni ake ndinu ndine ndi amene akutimvera chifukwa ife tonse singakhale ku Kamuzu Palace tonse singakhale ku Sanjika tonse singakhale Chikoko Bay tonse singakhale pa Mtunthama tonse singakakhale ku Mzuzu timasankha munthu mmodzi nkumamulipira kukhala president president yo amasankha nduna kenaka timasankhanso aphungu kuti azikapanga malamulo azikatiyimirira komanso azikapanga kauniuni kuphatikiza kumakhansala ndiyeno mphamvu zimene zijazo timazibweretsa pamodzi kuzera muvoti ndiyeno voti kuti ichitike pamayenera pakhale bungwe loyendetsa chisankho bungwe loona kuti aliyense azitikhulupirira ndiyeno kunali msonkhano amati NECOF mm. national elections stakeholders forum mm. ya akuluakulu osiyanasiyana amene amakhudzidwa ndi zisankho inali ku crossroads pa 20 uh, o- o- o- october october ngati sindikulakwisa kumene kuja uh, mkulu wa bungwe la chisankho padakali panopa justice Annabel Mtalimanja adauza dziko kunena kuti mmene amapanga kalembera woyesera anali kuvutika a MEC chifukwa anthu akuwakayikira kwambiri sakuwakhulupirira ndipo anena kuti simungapitirize ndi ntchito yona kuti mfuna mutipase mtsogoleri amene azilamula kuti tizimukhulupirira eh, pamene anthu bungwe la chisankho sakulikhulupirira ndiye pali zambiri zimene anthu adandaula zimenezozo zomvetsa chisoni kuti lero a MEC akukhala ngati anthu andale tsiku lomwelo ku NECOF ko ndidayankhula ndidanena kuti you should uh, uh, leave impunity and arrogance mm. to politicians mm. eh, ndanena kuti mopempha ndikupemphani inu apampando abungwe lachisankho loyendetsa chisankho kuti kukula mtima kapena mwano muwasiyire andale ndiafa ndikuuzi ndikula mtima ndi mwano sikuti nthawi zonse nkukalipira mm. munthu amatha kumayankhula mofatsa ngati mmene amayankhulira annabel mtalimanja muja koma kuyankhula za mwano eh, ndiyeno tikuwauza kuti ya eh, democracy imapereka mwayi amati the will of the people mm. kufuna kwa anthu chimene anthu afune osati mukhazikitse zitokoloko zona kuti kuvota kukhala ngati achitika kugwada pansi kumakapempha ayi ndiyeno pano pali kuyankha pano uh, phase 1 yatha yakalembera kwachitika mavuto ambiri ndiye mavuto amene asanayambe mavuto ena analipo kale anangonyalanyaza ndiye tawauza kuti wait a minute section 12 imanena kuti you use uh, public authority be it political and legal solely to serve and protect the interest of malawians ndiye pa every electoral process imene ili fair transparent and accountable eh, imayeneka kuti ovota uja akhale mfumu ndiye lero zasintha annabel mtalimanja ndi andrew mpesi afuna akhale mabwana azipanga dictate Oho. chimodzimodzi ngati mpira eh, munthu woyimbira mpira uja yemwe azisewera nawonso aziti mwayi ukapezeka ndikukankhiramo nkuimba kuti chigoli chagola zimene zikuchitika apazi sitivomera tawuza kuti tawuza kuti ayimise kaye kalembera uja zimene zili apa zimene anthu adandaula azikonze ndiye tapereka ma demands one kunena kuti smartmatic ndi kampani imene kwina kulikonse imene yapita mu africa muno ngakhale kwinako akuyidandaula padakali panopa ili ndi milandu ikuyankha ndiye bungwe la chisankho limene anthu akulikayikira kale eh, amene afuna kuti chisankho tidzachivomereze Saka- sangakapange ubwenzi mukukayikira ndikufuna ndimve kuchokera kwa inuyo ngati a cdedi mukukayikira Ana- ananena okha mukaone ripoti limene eh, necof yapitayo mukawerenge amene amakapanga ma challenges amene anakumana nawo akupanga run amati try voter registration kuyesera kuti kuti ntchito yachitika bwa ananena pakamwa pawo and it is documented kuti mec ikukayikiridwa ndipo kunali kwina kwake anthu amatha samaona bwino anthu ogwira ntchito kumene kuja chimenechocho ndi nkhani yaikulu nakuti anayeneka kuyimisa kalembera tikonze kaye zimene tisamakayikirane ndiye kampani yoti ikukayikiridwa eh, bungwe loti anthu akulikayikira silingakapite kapange ubwenzi ndi kampani ngati smartmatic imene kumene kulikonse kumene apita a- akuwakalipira kuti ayi apita zisankho asokoneza kapena anasokoneza ndalama ayi tikunena kuti ubwenzi umene ulipo pakati pa bungwe la chisankho ndi smartmatic sikukomera malawi amati "Sh- show me your friends I'll tell you who you are iweyo ngati munthu woti umayenda ndi anthu akuba anthu sangakukhulupirire siku lina adzakumbonera limodzi a polisi ndiye meki ithese ubwenzi umenewo ikupanga reflect negatively on nkhope kapena integrity ya ya malawi electoral commission nanena kale kuti pakutha pa zonse eh, tifuna result imene chikuti aliyense azayivomere ndiponso ma elections management devices amene akugwiritsa ntchito kampani yake ndi yomwe imene anthu akuyikayikira ndiye kampani yoti tikuyikayikira kampani tikudana nayo sitingavomerenso kuti tigwiritse zi- zipangizo zake ndiye zi- ayimitse kaye zipangizo zimene zichosedwe tibwerere kumene timapangira mbuyo kuti mbuyo timapanga bwa- timapanga bwanji fa mbuyomu anthu sanadandaule chinthu chachiwiri chonena kuti Uh, mai justice annabel mtalimanja aliyense akuziwa kuti ndi mwana wa olemekezeka a john tembo amene wakhala president wa malawi congress party kwa nthawi yayitali mwa moyo wawo wonse ndi anthu akunena kuti uh, uwu ndi mpira referee asakhale sapota wa timu iyi mm. referee akhale yobayika oyimbira mpirawo ndiye amayi

ndiye zomwezonso apange ndi andrew mpesi mutha kuona kunena kuti eh, si munthu woyenera kuti akhale woti anthu ankhulupirire nkhani yake ndi ya chisankho ngati akuwafuna awapase udindo wina osati bungwe la chisankho amene atule pasi udindo mai justice anabel mtalimanja azipase ulemu asunge integrity yawo aliyense akudziwa komanso uh, andrew mpesi aliyense akudziwa sanabisepo za ubale wawo wabwino kapena kufunira kwabwino malawi congress party akhale pambali eh, kuli anthu ambiri kumene tikuona kuti pa mulandu wa chisankhochi anali mboni za malawi congress party lero apasidwa ntchito kumeki afuna chani so chinthu china chonena kuti mukamaganiza nkhani ya chisankho imakhala ngati nkhani ya mpira kumpira amakhala refari ndiye masiku ano kumpira anaona kuti pena anthu amabera ena pena amanamizana anayika amati var ndiye kuzisankho zapita mbuyomu timakhala ndi ma independent auditors kuti aziona kuti mavotiwa akuwerengedwa bwino kapena akuyenda bwino lero kwabwera anthu oti anthu akuwakayikira kumeki kucha

ndi ndi ovota ndiyeno ambasada wakale eh, kazembe wakale wa america ku malawi adanena kuti chonde iye amapita koma mukamasala eh, nthabwala izi ndi zibwana mukupanga apa zonena kuti kuvota zikhala ngati kuombera manja zisachitike mukumbukira kuti kuli chigamulo ndimawerenga ripoti ine amene apanga amene amalondoloza kalembera amene wataya akunena kuti anthu ena akuwakana kuti alembese akuti ah, nrb ikuwapasa risiti ndi akafika mu nrb akuti ma emds omwe a smartmatic aja akuti dzina lawo silikuoneka yes pamene chigamulo chilipo ndifanira kuti pali chibwana chimene chikuchitika pamene chako ndi chibwana ichi tisachilolere padakali panopa amalawi amene mukutimva bwino mukutimvesera padakali panopa amene mumakondera dziko lino tiyeni tikonze malawi electoral commission ndalama ndi kumishoni iphale lona kuti aliyense asamayikayikire kuti result imene atipase eh, iphale lona kuti aliyense ayende nawo falo a- afuna atisankhire atsogoleri Ah, kutangwa zonse azali basa mtsogoleri amene zayende naye kwa 5 years koma kuti munthu amene tiyende naye tikuyenera timpanga trust ndiye electoral commission imene sitikuyikhulupirira ingati basa kuti timkhulupirire

kapena ayi zoti justice annabel ntalimanja ndi mwana wa john tembo nzoona kapena ayi zoti andrew mpesi ndi sapota wa malawi congress party nzoona kapena ayi umboni ulipo kapena ayi zoti lero anthu akwanira kulembesedwa nzoona kapena ayi Eh, zoti awa andani awa andani ah, ah, awa a ps aku aku aku aku nrb eh, a- a- a- amphaso ma- dzina mdaiwala linalo anali mboni ya ya ya meki pa- pa- ya ya mcp pa mlandu wa chisankho ndizoona kapena ayi so timayenika tipange ndandilakale nthawi ija koyambira kuti do the right to shame the devil eh? anthu akamakutosakosa iwe mongosuntha pambali kuti ayi izi timasokole zathu sine ndiye uone kuti zinthu zipitira kuyenda bwino kapena zipitira kusokonekera koma chibwana ichi chionera kuti eh, ene ange azioneka kuti azizimva kuchenjera kwambiri sinona malawi ndiwatonse amalawi sangopusa e, palibe yense amene ali pamwamba pa lamulo ndiye tanena kuti ngati sayimisa kalembera ameneyi kuti tikonze izi kuti ziyendera limodzi ifeyo tisamuka tizikakuona kulilonge kuja eh, kulikulu la meki ku chisankho house chifukwa ichi ndi chibwana chibwana ngati ichi tizipanga ndi zina eh? A- anasankha azibale anasankha chapera mwana awo ali ku embase asankha ndani anapa- sitanibane nawo fe maziwa kuti ndi mphamvu ya prerogative koma meki yokha tifuna meki yodalalisa tizikhulupirira zibwana tizipanga kwinako koma tisapange pa bungwe la chisankho mmene uh, ana berontali manja amasankhidwa mulipo asideti ampesi mulipo why are you coming now Not now. Nthawi yonseyo simmalankhula bwanji cholakwika ndi cholakwika cholakwika ndi cholakwika it has been condemned mosandezewe kuti eh, tikupanga chani anthu anayankhula anthu ayankhula Sa- anthu sanayambe kuyankhula lero koma kuti ndifanena kuti kukubwera arrogance and impunity ukudumula chisankho kuja kusamva fa ukamafusa aya atiyamva aya tikuziwa aya malamulo dhati malamulo dhati ndiye chipongwecho ndiye sona apapeza fika pokusozani ndifanena kuti ngati sayimisa apapa

come uh, 2025 mudzakhulupirira ndithu zotsatira za chisankho chimenechi sitikuyenekaso so kuti tivomere zitero oho Oi, no.
ngati ma citizens ndendekale kuti section 12 ilipo imaneneratu kuti awawa ampesi antalimanja Ah, ndani am- aphanso sambo akugwiritsa ntchito pa chingerezi mukapita section 12 timati legal authority eh fa adafunsira ntchito kapena adangosankhidwa achakwera ndi gulu lawo akugwiritsa ntchito political authority mphamvu zawo eni ake ndinu ndi ife ndiye ifeyo ngati ndani apa chitsanzo tiyelekeze game imwe ya mpira anthu akudandaula kuti mpi- timu ina akudandaula mpira wapha ndiye refa azikati kuti zipitirizani kumenya zisewera zisewera cholinga chake ndi chani we will not accept that sitidzalola dziko ndi lathu tonse Eh, palibe amene ali pamwamba pa lamulo the will of the people Ah, pa- pa- demo- demo- kunena kwa democracy inkanena kuti tiye tingoyima amene akuti awa achoke ndani amene akuti awa akhale ndani mupeza kuti ambiri akuti achoke ndiye uh, they have no choice ayenera kuti apange zofuna za anthu Ti- kuti tinene kuti tizipasana maoption kamu 2025 iyi 2025 ndi kutali ndati nakuti akangoti saapanga izi masiku awawa tonse tizikagona ku Chisankho House chibwana chibwana chetu tikonze zinthu koma boma la achakwera nzokayikitsa nzokayikitsanso kuti asintha
chifukwa chokuti tina- tina- tinalola Eh, tinapasa space ehe tinapasa space kuti azipanga zimenezo ndiye panopa i think nthawi yatha anthu akuvutika kwambiri Chabwino. amalawi akuvutika akudya chitedze ndikuyankhula panopa novembala koma nkhani ya subsidy kuziwa kuti fetereza ali kuti ndalama anthu angogawana ndiye tayang'anirira nthawi yayitali imafika nthawi tsopano munthu amatopa nthawi yake ndino kuti tangoyeneka kuti amalawi tizuke achinyamata muzuke fa tikalekerera makosana awa dziko liwonongeka beyond recognition lerolo lero kuti mupite mu shop mukagule mafuta zikukanika zinthu tinadusapo kalekale so eh, ta- tasekerera zinthu zopepera nthawi yayitali let's wake up chabwino anamiwa tiyamikire kuti mudabwera eh, tsiku la lero ndithu mpulogalamu yathu ya exclusive interview nthawi siili mbali yathu ndikuthokozeni chifukwa choti munandikumbukira mukatithokozeso ku management kuti demokrasi ndi imeneyi anthu azipasidwa mpata aziyankhula pomaliza ndimanena kuti ndi demokrasi wina asamalote kunena kuti anthu aziyenda chowerama pansi nthawi imeneyo inadusa chabwino